feteli aw ma mɔgɔ si bila i ka 31 fete an m'a fɔ mɔgɔ si ma ah. taa 31 fete tari m'a faamu wa minnu yɛrɛ y'a fɔ u ma 31 feteli nafa fɔ mɔgɔ si ye k'a fɔ n'i ye 31 fete nin baraji in b'a la silamɛ kan ka nisɔndiya n'a ye ah. ka saga faga i ka so ka nin koba in kɛ ah. bilahi mɔgɔ mɔgɔ kumana ka i da m'o fɔ mɔgɔw ye i ma mɔgɔw bila nka fo mɔgɔw k'a dɔn ala ka diinɛ maa ta tɛ i fa ta tɛ i ba ta tɛ i bɛnkɛ ta tɛ i karamɔgɔ ta tɛ ala n'a ka kira ta de don foyi tɛ se ka haramuya nin diinɛ in na ala n'a ka kira ma min haramu wa fɛn yɛrɛ tɛ se ka daga a la ala n'a ka kira ma min daga ɲininkalikɛlaw de ye ɲininkali kɛ ɲininkalibaw ko 31 bɛɛ b'a dɔn a fete modɛli dɔ bɛ yen bɛɛ bɛnna a kan o ye haramu ye o ye jumɛn ye minnu filɛ nin ye barosow kɔnɔ su in na dɔnkɛyɔrɔw dulɔminyɔrɔw i ka sungurun b'i kɔfɛ i ye mɛsi san a ye ka fini san a ye ko an bɛ bɔ 31 na ka mɔgɔw degun ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka si ka dɔn kɛ ka tila ka taa dɔn kuncɛ ni jɛnɛya ye o kɛlen haramu Y'a dɔn maa tɛ maa ɲininka o dagali n'o dagabaliya la diinɛ kunda ni diinɛ tan kundaw hali n tɛ foyi la m'o daga hali n tɛ foyi la m'o daga mais ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali de kɛ ko yalima silamɛ e ye silamɛ de ye parce que an b'a dɔn généralement 31 ko in a bɛ denmisɛnninw de bolo ka caya dutigi sɛbɛ si tɛ yen nɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko 31 b'i bolo i bɛ fɛti ba de k'a la hali n'o tun bɛ yen o dɔgɔyara sa denmisɛnw de b'u ɲɛnajɛ a la laada yɛrɛ la diinɛ ko tɛ de laada la u bolo ani san yɛlɛma la u bɛ vew kɛ u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka sagaw faga ka sɛw san ka si ka ɲɛnajɛ ka dɔnkili dumanw lamɛn a dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔw bali ka sunɔgɔ an b'a dɔn a dɔɔnin don ni denmisɛnnin kunda de nka ɲininkaliba minnu ye ɲininkali kɛ olu ko cogo di e ye silamɛ de ye mun ye i tɛna taa baali la i tɛ dɔn ɔriganize i tɛna taa buwati la i tɛ dulɔ min i tɛ jɛnɛya yɛrɛ kɛ bali bi ye 31 ye i yɛrɛ taara sugu kɔnɔ i ye sɛ belebeleba naani san ka na di i ka jɛnɛba ma ko bi ye 31 ye k'i b'i jija i bɛ anw yɛrɛ k'an da bɔ a cogo la sabu 31 ye bi ye. k'o de ye haramu ye ɲininkalibaw y'o ɲininkali de kɛ u jaabira k'a fɔ ko baasi si t'o la diinɛ la walahi baasi t'a la walahi baasi t'a la diɲɛ na yan ani lahara ala ɲɛkɔrɔ baasi t'a la ala tɛ dutigi si don janɛmɛ na k'i taara sɛ faga i ka so 31 na bilahi ala t'a kɛ diinɛ in t'i fa ta ye i bɛnkɛ ta tɛ o si tɛ ah. ala n'a ka kira ta don kumaw bɛ kɛ ni dalilu de donc o tuma na jaabibaw ye jaabi di karamɔgɔ minnu kumana k'a jaabi di olu ko k'olu ma baasi foyi ye o la mamadu ni diinɛ min nana la ani 31 yɛrɛ bɛ ka kɛ kun min kama ko baasi t'o la mais minnu ko ko baasi b'a la olu ye kuma caman fɔ ka nin fɔbagaw kafiriya n tulo bɛ karamɔgɔ dɔw bolo kan na arajo la n'a tɛna bo kɛ a sigilen ka sɛbɛkɔrɔ bolo kosɛbɛ ko minnu ye nin fɔ ko kafiri finw de ko kafiri yɛrɛ y'u de u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya bɔn mɔgɔ kan ka gasi sigi quoi i kumatɔ i kan ka gasi sigi dɔnnibaa dɔ kumana n'a ka faamu de ye e yɛrɛ ka faamu i bɛ kuma n'o ye a tɔ bɛ yen n'an sera lahara ala bɛ kiiri tigɛ janɛmɛ kile t'i bolo alijinɛ kile t'i bolo i ti mɔgɔ don i ti mɔgɔ bɔ mais c'est pas que dɔ kumalen i k'o ka kuma dɔn ka tila k'o sɛbɛkɔrɔ nɛni k'i sɛbɛkɔrɔ dusu i n'a fɔ diinɛ y'i bɛnkɛ ta de i bɛnkɛ ta tɛ i ye min faamu i bɛ dan yen de mɔgɔ wɛrɛ ye min faamu o bɛ dan yen tari m'a faamu kuma bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ baganw tɛ han an tɛ arabukan dɔn o ye tiɲɛ mais n t'an ka du dɔ danga de b'i nɔfɛ i bɛ ka kuma minnu fɛ baganw tɛ kodɔnnaw de don ni e kumana k'i ka dalilu fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ kumana k'a ka dalilu fɔ kodɔnnaw b'a lajɛ u kan ka min ta u b'o ta e min kumana i kumana kun min kama lahara i bɛ t'a ɲɛfɔ ala ye mais parti ko tɛ diinɛ tɛ parti ko ye mais an balima tigitigi minnu ye a haramu an ma jigin u la walahi kodɔnna minnu fana b'u la an bɛ hakɛto bɛɛ ɲini u fɛ parce que u b'u ka tiɲɛ n'u ka jo de u ka dalilu de kan i bɛ min dɔn i ka dɔnni danna yɔrɔ min i ye ko in faamu ka dan yɔrɔ min i yɛrɛ b'i ta kɛ n'o de ye maa si tɛ se ka maa jalaki o la nka maa si tɛ se ka maa fana jagoya ko fo e ye min faamu bɛɛ k'o faamu maa fana tɛ se ka maa jagoya o la dɛ minnu y'a faamu olu y'a faamu ko tiɲɛ na ko a man ka kɛ ko parce que ko kerecɛnw ka fɛti don hmm. ko kerecɛnw ka fɛti don oh. ko isa bangeni denkuni de don ko o la vraiment a man ka kɛ oh. seli min bɛ silamɛw bolo diinɛ kɔnɔ o ye seli fila dɔrɔn de ye ala kira ye min d'an ma o ye selicinin ani seliba ye hmm. ko donc ko yahudiyaw dun filɛ nin ye et puis dalilu o dalilu b'u bolo ko ala ko an ka yahudiyaw fɔɲɔgɔnkɔya yahudiyaw ni kerecɛnw an k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ fɛn fɛn na an kana don o la et puis an kana sɔn ka k'u ɲɔgɔnna ye hmm. ko donc o faamu kama u ka dalilu ta yɔrɔ kama o sira kan o la a ti bɛn silamɛ k'i cɛsiri k'i bɛ 31 nisɔndiya kɛ k'i b'a fɛti kɛ bon o dalilu defangɛla ninnu u denw taara se yɔrɔ la u ye 31 yɛrɛ bɔ seliya la pewu ko seli don tɛ fungo seli ko sanyɛlɛma ko sanyɛlɛma tɛ pewu ko san yɛlɛma tɛ ko yahudiyaw ka fɛti de don hmm. wa an kan ka ban a la ko san yɛlɛma tɛ d'accord minnu y'a faamu ta u b'u ka faamu kan u jalakilen yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ ka dɔn danna yɔrɔ min i yɛrɛ bɛ dan yen mais ni mɔgɔ bɛ kuma kuma ni laadiriya ye n'i bɛ kuma ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'i bɛ kuma kuma ni tilennenya ye wa n'i bɛna kuma fɛn o fɛn kan a étude kɛ i k'a jateminɛ i ka sɔrɔ ka kuma silamɛya nana kuma kodɔnnaw de fɛ a ma na kuma baganw fɛ n'i bɛ kuma f'i ka kuma de i ka kuma min n'a bɛ se ka faamu hakili fɛ ni mɔgɔ min ko ko 31 tɛ san yɛlɛma i ye nkalon tigɛ i ma laadiriya bien vrai que e t'a poule la i t'a fêteli la d'accord mais sira o sira bɛ yen n'o bɛ se ka dalilu jɔnjɔn di mɔgɔ wɛrɛ ma a fêteli la kan'a fɔ i b'o kɛ nkalon ye parce que e t'a fêter n'o kɛra dɔrɔn i bɛ ka kuma maa o maa fɛ o bɛɛ b'a dɔn ko karisa tɛ laadiri ye wa i ma tiɲɛ fɔ sanyɛlɛma don

San kalo laban tile laban sini ye sankura tile fɔlɔ ye san jumɛn isa bangeni san jateminɛ n'o ye l'an ye an yɛrɛ ka kuma l'an 2001 l'an 2002 kabini 60 kabini 40 kabini 1913 o jatew de taara isa bangeni na fo ka na taa se an bɛna don l'an 2010 min na ni mɔgɔ min ko a ma k'o tɛ san yɛlɛma ye a b'an kabakoya kosɛbɛ sanyɛlɛma tɛ e ye kalo bɛɛ jate ka na kabini janvier fo décembre i ka congé bila minnu kɔnɔ i y'o dɔn i b'i ka kalo sara ta min kɔnɔ i b'o dɔn i bɛ madarasadenw yɛrɛ ka kalo sara minɛ minnu kɔnɔ i b'o dɔn fo sera a laban na ko san yɛlɛma tɛ ni san yɛlɛma tɛ san cɛmancɛ don wa o k'o lajɛ bagan de san yɛlɛma don tubabu san bi ban bi ni ala sɔnna a ma sini tubabu san kura bi daminɛ silamɛya san tɛ dɛ tubabu san an yɛrɛ ɲumankana ko tubabu kalo a bɛ yen de koyi wa baara bɛ kɛ n'a ye jatew bɛ kɛ n'a ye mɔgɔ caman mɔgɔ caman karamɔgɔ fa fa wolo kɔrɔ ye kɔni m'a faamu bon o tuma na ni an y'o lajɛ sisan kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ asulu la asulu la ne n ka taa sɛ sɛ kɛmɛ san bi walima n ka taa sagajigi belebele dɔ san ka na n'a ye n ka du kɔnɔ k'a faga ni n ka denbaya k'a dumu an ka trente et un ko ni trente-deux ko ni trente-quatre ko bɛɛ bɔ a la an k'o bɔ a la fɔlɔ ka taa sɛ san sugu la ka na n'a ye k'a faga i ka du kɔnɔ i n'i denw k'a dun ka taa saga san ka na n'a ye k'a faga i ka du kɔnɔ i n'i denw k'a dun jɔnni bɛ se k'o haramu o kɔrɔ asulu ye min ye ka sɛ san k'a faga i ka so haramu tɛ hmm. ka saga san k'a faga i ka so haramu tɛ o ye asulu ye min ye bɛɛ bɛnna min kan mais mun bɛna ne ta haramuya bi ne taara sɛ belebele wɔɔrɔ san ka na n'a ye n ka so ko n bɛna a faga ni muso ni n denw k'a dun ne dun b'o kɛ ka kɔrɔ a ma haramu n y'a caman kɛ ka kɔrɔ a ma haramu nka bi ne ka sɛ sanni ka na n'a ye n ka so ko haramu don ko maa o maa y'a sogo dun i b'a fɔɔnɔ jahanama na Alahu akibaru kuma ba fɔra dɛ d'accord san basi t'a la mais ɲininkali jumɛn bɛ kɛ ko mun y'a haramu y'a dɔn ka taa sɛ kelen san ka n'a faga i ka denbaya la o tɛ haramu ye ka saga kelen san k'a faga i ka denbaya la o tɛ haramu ye ka don tɔntɔn kelen na don gansanw la ka na n'a y'i ni muso n'i denw k'a dun ka taa waye ga kɔrɔ ka sogo kilo saba san ka na n'a y'i ka du kɔnɔ i n'i denw k'a dun y'a dɔn o kelen tɛ haramu ye mais bi mun na a kɛra haramu ye bi de bɛ n'a haramuya bi munna a haramuyara ko parce que trente et un dara a kan trente et un décembre deux mille neuf o dara a kan o bɛ n ka shɛ haramu o dali a kan o bɛ n ka sagasogo haramu o dali a kan o bɛ n ka tɔntɔn haramu n'o tɛ n'o kun ma da a kan haramu tɛ wa hali ni mɔgɔ min yɛrɛ taara a san ka sɔrɔ o tɛ trente et un ko yɛrɛ kalama O hakili yɛrɛ tɛ 31 ko la, anhan, a t'a dɔn ko 31 ko yɛrɛ bɛ senna, ee, o ta dagalen don a bolo yen, anhan, mais 31 bɛna da min ta kan, naamu, o de ta bɛ haramuya, Alahu akibaru, d'accord an ka sɔn, ɔnhɔn, an ka sɔn, ɔnhɔn, ee, an ka sɔn fɔlɔ, ɔɔ, fɔlɔ, ayiwa, min y'i faamu dɛ han, siga t'o la, n'i tɛ fali yɛrɛ kelen ye, anhan, i b'a faamu sisan, siga t'o la, walahi. Bari ma faamu. Bon an ka sɔn 31 dali a kan o b'a haram. Bon ni 31 dali a kan n'o y'a haram an bɛna ɲininkali kɛ 31 ye mun ye? Fila dɔrɔn de bɛ f'i ye a la. San yɛlɛma walima ko Ala ka kira dɔ bangena ka bɛn a ma, o ka bangeni dɔgɔkun bɛnna a ma d'accord . n'an ye ala ka kira bangeni bɔ a la ala ka kira n'an y'o bangeni bɔ a la ka san yɛlɛma dama ta san yɛlɛma min bɛ san kɔnɔ a ka ca san yɛlɛma kɛmɛ ye n ka kɔɲɔ don o dɔgɔkun n'o sera o ye san yɛlɛma ye n ye nin wariba in sɔrɔ nin san na n'o dɔgɔkun sera o ye san yɛlɛma ye o tuma na n ye nin mobili kura sɔrɔ ka bɛn nin don ma n'o n'o sankunbɛn sera o ye san yɛlɛma ye n muso jiginna ka bɛn nin don ma n'o o sankunbɛn sera o fana y'a dama san yɛlɛma ye n ye dɛfu sɔrɔ sanko ka bɛn nin de ma o sankunbɛn o fana sera o fana ye san yɛlɛma ye san yɛlɛma min bɛ san yɛlɛma o kɔnɔ a ka ca san yɛlɛma ba kɛmɛ o si tɛ haramu ye mɔgɔ min y'a ka dɛfu sɔrɔ a ka dɛfu kunbɛn n'a ko a bɛ shɛ faga o tɛ kɛ haramu ye mais trente et un san yɛlɛma an tun bɛ deux mille neuf kɔnɔ k'a daminɛ a san fɔlɔ an ka kalo saraw bɛ taa o de la an denw ka ekɔli wari bɛ sara o de la tari m'a faamu an la jate bɛɛ bɛ kɛ ni o de ye o de b'an yɛrɛw ka wolosɛbɛn n'an ka fɛn bɛɛ kan o san yɛlɛma an bɔra san dɔ la an bɛna don kura wɛrɛ la an bɔra min na o calendrier bɛna ban an bɛna don kura min na ne ni caman ye an bɔra min na la ne ni caman y'o ye o sara an bɛna don min na o m'o ye komi ala y'o yira ne la o san kura ne b'o nisɔndiya bɔ ni sarakati bɔli ye n ka du kɔnɔ o tɛ haramu ye diinɛ si la billahi o ye n'i ye san yɛlɛma ta an b'a ye a tɛ kɛ haramu ye n'i ye isa bangeni ta hali ni isa bangeni don mais mɔgɔ minnu ma sɔn u ka kira yɛrɛ bangeni ma olu bɛ sɔn kira wɛrɛ bangeni ma i ka kira e k'o bangeni tɛ bɛn e bɛna kira wɛrɛ ta bange i tɛ k'o kɛ o parce que i tɛ se k'a fɔ an k'an ka kira ta dabila ka tila ka sira d'a ma k'an ka kira wɛrɛ ta d'accord ni minnu ka ŋaniya yɛrɛ ye ko isa de bangena dun ni isa bangena o tuma na o nisɔndiya man ka kɛ wa a ka kan ka kɛ parce que isa ye ala ka kira dɔ de mais minnu ko k'a man ka kɛ ko an man ka sɔn ko parce que ko yahudiyaw ko ko ala muso jiginna n'o ye mariyama ye ka isa sɔrɔ ala den k'o fɛti ko subhanallah i tɛna diɲɛ wuli geni i tɛna diɲɛ wuli dɛ mais ni ni yahudiyaw ko ko isa ye ala den silamɛw kɔni m'o fɔ silamɛw m'o fɔ dɛ silamɛw m'a fɔ ko isa ye ala den ni ala ko an ka ban yahudiyaw la ala m'a fɔ an ka ban isa kɔni na ala ko jɔnni ma ko an ka ban isa la la nufarriqu bayna ahadin min rusul o ye ala ka kuranɛ ye kira bɛɛ de ye kelen ye anw bolo ala ko kira minnu nana n'u ka sira ye n'u ka mɔgɔw ye tiɲɛ sira bila k'u n'u dungo don o sira kɔnɔ o mɔgɔ lankolon an kana tugu olu de kɔ mais ala m'a fɔ an ka ban ale ka kiraw la k'u bɛɛ ye kelen ye an bolo ala ko ko ale ka kira bɛɛ ka kan anw bolo wa an kan ka kɛ ten mais ala m'a fɔ an ka ban isa kɛ mɛ ala ko an ka ban yahudiyaw de la tari i m'a faamu o tuma na ni ala m'a fɔ an ka ban isa la ni ne nisɔndiyara ko isa ka bangeni san kunbɛn ye nin ye k'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ bɛ 31 kɛ o yɛrɛ t'a dɔn ko hali isa ka bangeni ko don u ŋaniya yɛrɛ tɛ o ye u bɛ k'a kɛ de ko san de yɛlɛmana san yɛlɛmana d'accord donc o tuma na ni a kɛra o yɛrɛ ye an b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka kɛ haramu ye a tɛ se ka kɛ haramu ye ni mun ye ala kira ma ban kira tɛmɛnenw na dɛ kira tɛmɛnenw yɛrɛ ma ban kira la dɛ wa kira yɛrɛ m'a fɔ an y'an ka ban kira tɛmɛnenw la dɛ wa kira tɛmɛnenw tiɲɛtigi si m'a fɔ an ka ban kira la dɛ kiraw bi fa la u bi ba la u bɛɛ ala kira ye arakan fila seli nabila isa bangeyɔrɔ la a ka sanayɛlɛ don a ni jibrila sera bɛtilɛhɛm eh. jibrila ko k'i jɔ yan a y'a jɔ yan ko isa wolola nin yɔrɔ in de la n'i yɛrɛ sera yen arakan fila seli hmm. kira ye arakan fila seli ka ala barika da ko ale jɔra isa bangeyɔrɔ la ni kira y'o kɛ ni e nisɔndiyara ko isa bangena o de bɛ kɛ haramu ye o tɛ se ka kɛ haramu ye parce que kira yɛrɛ ye Isa bangeyɔrɔ bonya ni e y'a bange don bonya o bɛ kɛ haramu ye wa alors i b'a dɔn yan k'a fɔ ko an b'an kira kiraw ka mɔgɔw y'u u janbali min kɛ olu ka sira ko la a fɔra an ka ban o de la mais kira yɛrɛ o ko tɛ kiraw bɛɛ ka kan an bolo o tuma na an b'a ye nin fila si tɛ haramu mais minnu k'u b'a haramuya ko parce que 31 dara a kan an b'a fɔ u ka segin ka filɛli kɛ kosɛbɛ dɛ munna u ka segin ka filɛli kɛ ne ye n ka sɛ san ka na n'a ye n ka so n muso k'a faga n muso k'a tobi n k'a dun ko parce que bi ye 31 ye o ye tubabu jate ye nasaraw ka jate o de bɛ kɛ ni tubabu kalo ye o jate jatew de ye ni o jate tɔgɔ dali ne ta kan o ye ne ta haramu an b'i ɲininka wolosɛbɛn min b'i kun ye hijira de b'a la wa. 1960 1955 moi j'ai moi j'ai né 1942 ne 1955 n'o dagara e ta la ka ne ta in haramu o kuma kɔni diinɛ tɛ e ta de ye min ka di i ye i b'o daga min ka di i ye i b'o haramu haramu tɛ n kɔndanan bɛ nin haramu bilahi ni 31 ka nisɔndiya n'a ye n'a haramuyara ko parce que a tɔgɔ 31 wolosɛbɛn bɛ maa o maa kun i bɛ jahanɛmɛ na maa o maa y'i ka kalandenw i ka madarasa kalandenw ka kalo sara minɛ tubabu kalo banni na i bɛ jahanɛmɛ na maa o maa y'i ka madarasa karamɔgɔw sara ka bɛn tubabu kalo sali ma i bɛ jahanɛmɛ na tar'i m'a faamu tant que ni 31 tɔgɔ de kɛni y'a haramu tubabu san tɔgɔ bɛ ko o ko la a bɛɛ haram a calendrier y'i ka misiri kɔnɔ haramu don hali k'a f'i da la ko bi ye le 2 ye i bi don jahanama kɔnɔ kama bilahi lazim hali k'a f'i da la ko bi ye le 3 ye ala ti yaf'i ma tugun mais nin bɛɛ dagara bi ye le 5 ye o dagara sini fɔli da la ko le premier o dagara ne ka wolosɛbɛn 1913 ye o dagara ne ye 1980 o dagara nin wolola 1953 o dagara ekɔlidenw kalo sara de a ye taa fɔ a faw ye ka bɛn 31 janvier ma décembre kalo wɛrɛw ma o bɛɛ dagara mais ne ka 31 kelen de haramuyara o tuma aw ɲɛ bɛ ne kelen de la wa a t'a hakili sigi n'a bɛ kuma a mais san o san président bi karamɔgɔw bɛɛ wele palais la ka bɛn 25 décembre Isa bange don yɛrɛ ma nka a ka karamɔgɔbaw taara o la dɛ u taara sɔgɔsɔgɔ a décembre ma président y'aw sanbe sanbe a y'u ye président sanbe sanbe ka bɛn 25 décembre ma ka tila ka dugawu kɛ président ye sankura min bɛna sankura min bɔra ye ka tila ka n'aw sigi an ma ko sankura ko ye haramu ye ka sɔrɔ aw ni président y'a kɛ palais la walima président ta in dagara anw ta in de haramu ni maa bɛ kuma kuma ni kodɔn ye i k'a faamu tubabu jate a filɛ an bolo de an ka kalo saraw bɛ ta a la an ka ekɔlidenw bɛ sara a la an ka madrasa kalandenw u ka kalo saraw bɛ minɛ a la madrasa karamɔgɔw ka sara bɛ minɛ a la an ka wolosɛbɛnw a bɛɛ faamɛ o de la hali an ka du papiyew tubabu san de b'a bɛɛ la i ka kuran fakitiri tubabu san de b'a bɛɛ la sɛbɛn o sɛbɛn b'an bolo a bɛɛ ye tubabu san de ɔ ni tubabu san tɔgɔ fɔli don don la n'o haramuyara tɔw kɛni tɛ se ka daga minɛ n'a kɛni b'o de nɔfɛ tɔ bɛɛ bɛ haramu ye ka fara o kuma na n'i bɛ kuma kuma ni kodɔn ye mais minnu ko ko haramu don an t'u jalaki dɛ walahi u kɛni u kana sɛ faga u kana foyi kɛ mais minnu